aw minnu bɛ manden kɔnɔ ani aw minnu bɛ manden kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo zul kafar nin y'o ale ka kura ye zul kafar nin y'a ka kura ye karamɔgɔden zul kafar karamɔgɔden nin y'ale ka asimu fasa ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo denmisɛnninw aw bɛɛ ka asimu fasa da a ka armée fasa da aw bɛ so de la o de y'aw ka faso jɔ ye minnu bɛ ka dɔnkili da ni min y'i ta bɔ i k'a fɔ an b'a commentaire kɛ an b'a jouer ka denmisɛnninw k'aw bɛɛ fo a bɛ kɛ tan sisan san fila dɔrɔn bamakɔ ye kɛlɛ fari da bamakɔkaw y'a dɔn ko guerre tun bɛ jamana kan bamakɔkaw y'a dɔn ko mali tun bɛ problème na bamakɔkaw y'a dɔn donc o kama région tɔw mɔgɔw o y'a sɔrɔ olu tun b'a dɔn i y'a faamuya wa donc ee, ala ka lahara so suma buwa ye buwa tile la nin de kun dogolen don u tun kɛlen don ka denmisɛnnin bɛɛ su ka taa boîte de nuit ni bar kɔnɔnaw ni i y'o faamuya wa wasanba dɔnw ni catiribɔw la i y'o faamu donc pour que guerre ka dogo bamakɔ bi bamakɔkaw ye guerre fari da bamakɔkaw ye kɛlɛ fariba da donc kɛlɛ a dɔnna k'a bɛ mali fan bɛɛ a dɔnna ko mali bɛ ka victoire sɔrɔ nin de kun tɛ ka kɛ wa u ko k'an kun kana nin de fɔ an bɛ ortm fo franchement ortm a bilama ni kunu tɛ kelen ye ortm bɛ fo ka ortm barika da walahi ortm baarakɛla bɛɛ bɛ fo an ta ye jamana ko an ta tɛ mɔgɔ ka sɔrɔ ka mali armée fo ka asimi goyita ka minisiriw bɛɛ fo an wasara wa don o don an bɛ ka wasa ka taa fɛ abilayi jɔp turamakan nɔ jɔp n'an ko an bɛ kuma e fɛ an t'a dɔn an bɛna mun fɔ mais an bɛ mali bɛɛ de fo ka sɔrɔ ka kuma kelen fɔ sisan k'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ ka dugawu kɛ burukina ye bɛɛ ka dugawu kɛ burukina fanga burukina kɛlɛ burukina a kɛlɛ bɛ ban ban cogo min na malidenw asimu ninnu nana maliyɛnw wulila k'u jɔ asimu ye mais jamana fɔlɔ min mɔgɔw fɔlɔ ye duloki fara k'a da mali kunko la fagali min bɛ ka kɛ burukina anw ta tun bɛ ten tuma min na burukinabew de fɔlɔ ye duloki bɔ anw dɛmɛni na burukinabew de fɔlɔ ye siraw tigɛ anw dɛmɛni na burukinabew de fɔlɔ nana frontière ko dayɛlɛli ko la burukinabew de fɔlɔ sɔnna k'a dɔn ko tiɲɛ na olu fa ye maliyɛnw de olu ni maliyɛnw bɛ fa la olu ni maliyɛnw bɛ ba la ka sɔrɔla u ka kɛlɛ man jugu dɛ anw ta tun ka jugu u wulila anw ye burukina ye gileki bɔ anw ye anw sara burukinabew ye dɛbɛn da anw sara burukinabew ye saraka bɔ anw sara burukinabew ye kasange tigɛ anw sara burukinabew ye kaburu sen donc n'anw bɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ ka fanga sɔrɔ ka dɛmɛ sɔrɔ ka masakɛ ɲumanw sɔrɔ ka jamana marabaga ɲumanw sɔrɔ ka finidonna ɲumanw sɔrɔ ka kɛlɛkɛla ɲumanw sɔrɔ ni burukina ma sɔrɔ an ma tila ni burukina ma sɔrɔ an ma lafiya ni burukina ma sɔrɔ anw de kan ka taa burukina dɛmɛ ka burukina cɛ n'a muso fo ka burukina polisiw fo ka sɔrɔdasiw fo ka gendarmew fo ka douaniers fo ka burukina ya fanga ka sɔrɔdasiw fo ka burukina musokɔrɔbaw bɛɛ fo ka cɛkɔrɔbaw fo ka denmisɛnninw fo ka npogotigiw fo k'a f'u ɲɛna k'an hakili b'u la k'an n'u bɛ ɲɔgɔn na n'i ye duga ye mɔgɔ su kan i t'a fɔ duga bɔ karisa su kan i b'a fɔ duga bɔ an su kan mali ani burukina anw de bɛ fa la anw de bɛ ba la asimi goyita aw ni burukina defansi aw ni burukina sɔrɔdasiw aw ni burukina marabagaw dɛmɛ bɛ se ka don burukina ma cogo min na yarabi a ye burukinabew wele an n'olu de ka surun ne bala kotene u y'a dɔn an y'an ka du ye lagine o to yen fa kelen ba kelen burukina an ni burukina bɛ fa la an ni burukina bɛ ba la an ka jɛ an ni burukina an ka bolo di ɲɔgɔn ma burukina kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min na n'i ye burukina sɔrɔdasiw bɔnnen ye dugu ma n'i ye burukina sɔrɔdasiw ye a b'i hakili jigin anw ka sɔrɔdasiw la fɔlɔ nin de tun bɛ kɛ anw fɛ yen a bɛ mɔgɔ ɲɛji jigin donc n'anw de bɛ se ka dɛmɛ don burukina ma n'anw de bɛ se ka dɛmɛ don burukina ma n'an ye burukina dɛmɛ an ma burukina dɛmɛ an y'an yɛrɛ dɛmɛ bilahi talahi ala ka burukina kɛlɛ ban ala ka burukina kɛlɛ ban manden cɛ ni manden muso mori ni karamɔgɔ somaw ni donso n bɛna histoire dɔ la a bɛ kuma an ka énergie du Mali kan énergie du Mali ne ye nɔgɔ bɔ o la kurantigɛ a man di maa si ye bilen a nege bɔra n na mais ni kuran fanga ka bon énergie ma fura t'o la saraka t'o la donc parce que bamanan an ka tiɲɛ tere kumaden fɔ ɲɔgɔn ye alihamudulilayi ala k'a to installation ka ban a tɔ man ca bilen problème dɔ bɛ yen u bɛ k'a kuma fɔ ko mali énergie ee minisiri mun bɛ énergie kunna minisiri in ko mini dingɛ k'a dira mɔgɔ dɔw ma ko mali ka 20 pourcent dɔrɔn de b'a la donc mini dira mini dira kuma jumɛn mun bɛ minisiriya la bi bi na énergie minisiriya la est ce que mini dingɛ bɛ di kuma min na est ce que ale tun bɛ yen jɔnniw de ye mini di mini dingɛ dira kuma jumɛn mini dingɛ dira depuis IBK tile a dɔnna ko ressource ninnu b'a yɔrɔ la n'o ye dugu jukɔrɔfɛn ye a dira depuis 2019 a dɔnna k'a bɛ yen wa a dira mais a baara de tun ma daminɛ maintenant buwa taara buwa tile ala ka lahara sɔn suma buwa ye olu taara ka sɔrɔ a ma daminɛ mais a dɔnna k'a bɛ yen contrat signera bon maintenant asimi ninnu olu nana fanga la avion bɛ ka san baarakɛlaw bɛ ka sara sara ma bila retard la i y'a faamuya wa avion bɛ ka san marifaw bɛ ka san kɛlɛkɛminɛnw bɛ ka san mali sera k'a jɔ a jɔyɔrɔ la parce que cɛya kana a n'a kuma kɔnɔ i minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ donc mini mun n'a kuma bɛ sen na n'a a kɔntara kun signelen don depuis buwa tile la avion minnu bɛ ka san kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ ka san saraw bɛ ka kɛ dɛmɛ tɛ ka bɔ kɔ kan ka na mali bulokelen don sedeyawo fɛ mali bulokelen don bankiw fɛ ok donc maintenant sisan mais o bɛɛ la maliyɛnw bɛ ka sara wari bɛ ka bɔ min donc an fana k'a dɔn k'a fɔ guvɛrɛneman in jinɛw tɛ wɔkulɔw tɛ n'u fɔnɔna wari tɛ bɔ n'u girintira wari tɛ bɔ n'u tisora wari tɛ bɔ maintenant sisan sara mun bɛ ka kɛ an bɛɛ b'a dɔn u tɛ ka juru ta an bɛɛ b'a dɔn an bɛɛ b'a dɔn embargo b'an kan an bɛɛ b'a dɔn an ka bankiw fana wariw bulokelen don n'an ka jamana banki o bɛɛ la an bɛ ka sara wari bɛ ka bɔ tiɲɛ ye kelen de bɛɛ ka nin video in partage donc dɔw bɛ ka bɔ ka mini dingɛ ko in kɛ kuma ye parce que u t'a dɔn n'i tɛ mun ɲɛdɔn i k'o ɲɛɲini parce que tiɲɛ n'i y'a fɔ anw ye bamanankan na ni mandenka kan na an tɛ fatɔ an tɛ lagalagatɔ an bɛ tiɲɛ dɔn donc donc mini tun bɛ yen maintenant sa contrat signena mais o kɛra depuis buwa fanga la mais baara ma daminɛ maintenant sa mɔgɔ bɛ sɔn ko dɔ de ma yanni ko dɔ cɛ mɔgɔ i y'o faamuya wa i b'i munuma de ka sɔrɔ ka tagama mɔgɔ tɛ tagama ka sɔrɔ ka munuma maintenant sa non transition nalen transition u bɛna mun de kɛ maintenant aw tun bɛ yen contrat tun bɛ yen aw ka na aw ka na an k'o wari minɛ ka se ka ko dɔ kɛ yanni ko dɔ cɛ mɔgɔ ba kelen ani kɔ o bɛna baara k'a yɔrɔ la transition kɔntara in kun siɲɛra ka ban donc transition ye olu de wele u ka na ka na se ka baara daminɛ e, wari min fɔra k'o de bɛ di mali ma o wari in bɛ di mais ni baara fana daminɛla maliyɛn ba kelen ni kɔ bɛ ta baara la wa baara in fana na i b'a fɔ mali ka 20 pourcent de bɛ mini in na aw k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yanni an ka taa ta dɔrɔn non a b'o bɔ mali ka 10 pourcent mali ka fɛn non k'o kɛra cogo di ni foyi foyi foyi foyi tɛ yen a tɛ se ka ɲɛ o i y'a faamu donc jamana bɛ sɔn ko dɔ de ma yanni ko dɔ cɛ n bɛ video la n b'i wele sisan n bɛ video la ya donc jamana bɛ sɔn ko dɔ de ma yanni ko dɔ cɛ donc mini ko in nin de y'a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ donc maintenant sisan ee minisiri mun bɛ mini kunna ani énergie kunna est ce que fa de wulila minisiri la ni minisiri bɛ se ka taa ka taa nin kɔntara sugu siɲɛ fa de wulila minisiri la ni minisiri bɛ se ka taa dɔrɔn ka taa ka taa ka taa e, e, e, dugujukɔrɔfɛn dɔ kɔntara siɲɛ i y'a faamu wa mali ka foyi t'o la mali ka bɔ t'o la o tuma ale de ye asimi ye wa donc an ka kow jateminɛ c'est à dire baladen bɛɛ tɛ fɔ ɲɔgɔn fɛ i kegunyara cogo o cogo i bɛ sɛ ɲimi man san i y'a faamu sibiri ni jibiri a bɛɛ birilen don donc an b'a lajɛ de ka ko dɔw dɔn yanni mɔgɔw kana kɛ sababu ye ka n'a fɔ k'u bɛna anw fɔ ɲɔgɔn kɔ yanni mɔgɔw kana kɛ sababu ye k'a fɔ k'u bɛna ko dɔw ta jaman bɔra petrɔli bɔra sanu bɔra jaman yanga ka bon petrɔli yanga ka bon sanu yanga ka bon uranium yanga ka bon dugujukɔrɔfɛn in bɛɛ yanga ka bon mais fo an ka sɔn ka ko dɔ de di k'o minɛ yanni ko dɔ ɲɛnabɔli cɛ alihamudulilayi bientôt sanction bɛna wuli wari min n'a kɔntara siɲɛra n'a miliyari in bɛ di o miliyari bɛ don mali ka kɛsu kɔnɔ i y'o faamuya wa baarakɛyɔrɔ min n'a bɛ na ta sanu nin bɛ ko mali la jaman nin bɛ ko mali la maliyɛn baarakɛlaw de bɛ ta a kɔnɔ wa n'i y'a bɔ i y'a faamuya mali ta ye 20 pourcent ye ɛ o alihamudulilayi fɔlɔ musa tarawelew tile la sanu bɔra ka ban jɔnni y'a mɛn ko mali ta ye nin amadu tumani ture ala k'a laharaso suma ni musa tarawele bɛ yen atete nan'i sigi k'a fɔ mali ta nin hakɛya de b'a la a tun bɛ 20 pourcent bɔ a don ni bi cɛ jɔnni y'a kuma wuli alifa y'i ka fanga kɛ ka ban mali ta combien pourcent politisiyɛn jumɛn y'a bɔ a da sanogo nana a ta kɛ jɔnni y'a bɔ a da ba ndaw tile mali ka purusantazi jɔnni y'a kuma mɛn ninnu ta n'u nana contrat kɔrɔ siɲɛlen don aw kana aw kana an b'an munumunu n'o wari ye i y'a faamuya wa yanni anw yɛrɛ bɛ se ka bɔ bolo la n'an bɔra bolo la contrat n'a hakɛya sera an bɛ tila ka sigi k'a lajɛ ɛ ne ɲɛna olu dɔw tɛ baasi ye dɛ manden cɛ ni manden muso information an k'a di ɲɔgɔn ma clairement an ka tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'o kɛra jamana bɛ jɔ

bilahi talahi aw kana layɛ dɛ k'an bɛɛ bɛ transition fɛ ni saraw kun tigɛra ni saraw kun tigɛra aw ni anw anw tun b'a dɔn ko jaja sariya an b'a dɔn ko mɔgɔ kalannenw bɛ mali kɔnɔ parce que sara de ma tigɛ parce que karisa i ye mɔgɔ ye i yɛrɛ fana kana kɛ wara ye koyi i y'a faamuya an fa tɛ mɔgɔ ɲɛna cɛ tan b'i disi kan tan b'i fa disi kan tan bɛ i fa ni i y'a fɔ a tan bɛ ka munumunu olu ma baara daminɛ u b'i fa tonta i ko kɔlɔn bilahi talahi ni sumala jara ɲinɛ bɛ kɛ nɛrɛ kolo ɲinina kɔ n'i k'i bɛ datu fɛn finman bɛɛ tɔmɔ datuko bɛ tiɲɛ n'i ye finman ye nɔnɔ na i b'a ta ka bɔ a la o t'a dɔ ye manden cɛ ni manden muso donc mun bɛ mini minisiri jinɛ tɛ wɔkulɔ tɛ bɛɛ b'a dɔn i y'a faamuya wa ni ne bala énergie ni ne ye mun fɔ énergie kan bɛɛ b'a dɔn o tiɲɛ parce que o cɛ tɛ k'i bɛ fariya énergie ma ka ne bɔ o cɛ tɛ minisiri in yɛrɛ ne t'a dɔn ma deli k'a tɛgɛ minɛ an ma deli ka ɲɔgɔn ye mais ni tiɲɛ nana wagati min na tiɲɛ ka fɔ ni mɔgɔ min ye ko kɛ n'a ma ɲɛ o ka tiɲɛ ka fɔ ɲɛna walasa o ka tilen ni mun tilenna wagati min na o ka tiɲɛ ka fɔ walasa o ka an courager a ka baara ɲuman na bi bi na énergie kurantigɛ in u seko t'o la koyi o tiɲɛ fɔra bɛɛ ɲɛna n'i y'a faamuya wa donc ni mini ko kuma minnu daminɛlen don mini y'an bɛɛ de ka hɛrɛ ye énergie mɔgɔ ta tɛ minisiri kelen ta tɛ minisiri tɛ se k'a k'a sago ye asimu asimu ye ibeka minɛ ala ka lahara sɔn suma bɔ a ye mɔ hali sɛ ma bɔ a fan kan ka ba ndaw minɛ sɛ ma bɔ a fan kan ka tiɲɛ fɔ faransi sɛ ma bɔ a fan kan ka sedeyaw gun sɛ ma bɔ a fan kan donc minisiri i y'a faamu énergie minisiri bilahi o ka misɛn u bolo n'i y'u ye k'a to yen donc a tɛ se ka nin ɲɔgɔn contrat siɲɛ c'est à dire dɔw fana bɛ yen minnu b'ale place nɔfɛ dɔw fana bɛ yen minnu yɛrɛ fana b'a dɔn i tɛ se ka wuli asimu fanga kama donyɔrɔ tɛ yen donc nin miniko kuma in k'u bɛ n'o de ta k'o kɛ ka anw ka transition buruja k'u bɛ n'o de ta k'o kɛ ka kunfinw nata bonya k'u bɛ n'o de ta k'o kɛ walasa ka buguni région lawuli buguni région y'a faamu mais n'aw bɛ miniko fɔ minisiriw a ye kuma bamanankan na cɛnin dɔ bɛ mali la ee cɛ dɔ bɛ mali la vraiment ko aziz tarawele Aziz Traoré aw bɛ ka ignorer Mali kuru kara bɛɛ bɛ kalan kɛ mais mɔgɔ si ka kalan nafa man bon ni Aziz ta ye ni Ala ye savant di Mali ma bilayi Asimu tɛ Aziz de ye savant ye ni Ala kelen don i y'a faamuya wa k'a ka kɛɲɛkɛ den di Mali ma bi bi in na bilahi Aziz b'a la a ye Aziz Traoré dɛmɛ aw k'a lamɛn azizi bi ka kuma minnu fɔ azizi bi ka kɛlɛ minnu fɔ ne b'a la nin ye ne san seegin y'a kɛlɛ la azizi ala ka kɛlɛ sanga d'i ma bamanankan mandenka kan an ka ta bala kow tiɲɛ bɛ dɔn azizi tarawele mun bɛ ka kuma bamanankan na azizi tarawele ala y'an da ala m'an kɛɲɛ ala ye nin don de d'a ma manden cɛ ni manden muso énergie ministre alhamdulilayi arabil alamina transition ministre jumɛn bɛ yen mun man ɲi ni mun man ɲi olu ta fɔr'u ɲɛna mun ka ɲi bi bi in na n'o ye an bɛɛ ka kunnawolo n'o y'an ka kunkɔrɔta o ye jɔn ye ablayi jɔp mais n ko ablayi jɔp tun bɛ ibk ka fanga la n ko ablayi jɔp tun ye ministre ye ibk fanga la n ko ablayi jɔp tun ye ibk ka ministre ye mais bi bi in na ablayi jɔp tɛ ka baara kɛ yan donc n'a fɔra ko kɔrɔlen si man ɲi o tuma n'an tun ye ablayi jɔp ninnu bila dun donc a bɛ fɔ o de ma ko k'i lakari walasa i k'i yɛrɛ ladamu choquer pour éduquer o de bamanankan ye k'i lakari walasa i k'i yɛrɛ ladamu ni minnu ladamuna fana n'aw ko k'aw t'olu fɛ mɔgɔ kura mɔgɔ si tɛ se ka wolo ibk minɛ kuma ni sisan cɛ ka wolo ka kɔrɔbaya ka kalan ka tila i y'a faamuya wa ka sɔrɔ ka na baara kɛ a y'an ja a m'an ja kɔrɔlen mɔgɔ ninnu dɔw de bɛ baara kɛ parce que bigi ni kaye bigi ju ka dɔgɔ mais a bɛ du balo donc minisiri n'o ye inɛrzi minisiri ye k'a fɔ ko sanuko in turu bɛ taa ta ka da o kun ko jaman ko turu bɛ taa ta ka d'o kun ko iraniyɔmu ko turu bɛ ta ka taa d'o kun a tɛ se ka papiye foyi siɲɛ siɲɛ ni asimu m'a bila mun na a tɛ papiye siɲɛ ni sɔgɛli m'a bila mun na jango asimu a b'olu de kun a b'olu de ka mara kɔnɔ aw ni ala cɛ jɔnni bɛ se ka nin gouvernement in ye lagosi yɔrɔ tɛ nin minisiriw la ni lagosi yɔrɔ tun bɛ mun na o ta bɛ fɔ yen n'o tilenna o y'o bannen énergie mɔgɔw bɔra u y'u ka kurantigɛ ko ɲɛfɔ hali n'an y'olu bɔ yen minnu bɛ na en tant que groupe in ma installer mali bɛ jɛn ni kurantigɛ ye u bɛ boliboli la u bɛ ka na gurupuw nana u bɛ ka ɛnsitale alihamudulilayi an ye minnu muɲu an t'o ɲɔgɔnna muɲu an ye mun ku an t'o ɲɔgɔnna ku ala yɛrɛ kana to an k'o ɲɔgɔnna ku sinɔn mali sɛgɛnna mali ɲanina mɛ i b'a dɔn nin tɛ kun bɔ nin t'o kun bɔ nin tɛ kun bɔ n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ kunba kelen alihamudulilayi halisa an ka bolo di ɲɔgɔn ma jama minnu bɛ ka bɔ o fanga tɛ asimu fanga ye ko mali ka fitini de b'a la n'i ye asimu fanga jɛlen ye k'a fɔ mali ka 10 pourcent mali ka 20 pourcent c'est que o de bɛ mali arranger o wagati n'i ye choguel sɔnnen o ma c'est qu'o de bɛ mali arranger o wagati faransi sɔnna i y'o faamuya wa amerikɛnw ka jɔnya ma pour que ka faransi libérer u sɔnna irisiw ka jɔnmaya ma siniwa olu yɛrɛ sɔnna japɔnɛw ka jɔnmaya ma yanni u tun ka se k'u ka jamana bɔ bolola anw bɛ ka jamana bɛ ka bɔ bolola de ni fɛn t'an bolo a tɛ ɲɛ i y'a faamu n'i ye sɛnugu jɔlen ye ka tilen kala b'a kɔnɔ bɔrɔ lankolon o tɛ jɔ donc an ka ɲɔgɔn faamuya kow la ala de ye anw da k'an kanu

maliyɛn si ba ma lɛtiri ci ala ma y'a faamuya ko uranium bila an ka dugukolo jukɔrɔ a jara ala de ye k'anw kɛ maliyɛn ye a jara ala de ye k'anw ka dugukolo bonya a jara ala de ye ka nin bila anw ka dugu jukɔrɔ mais foyi tɛ nin bɛɛ ɲɛ fo bɛn alihamudulilayi arabil alamina i y'o faamuya wa parce que n bɛ mun fɔ an ɲɛna an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka sɔn ɲɔgɔn ye an ka majigin ɲɔgɔn ye alihamudulilayi jamana bɛ jɔ fɛn minnu bɔra dugu jukɔrɔ ne bala kote a contrat ninnu bɛ yen depuis 2019 o y'a sɔrɔ transition ma na maintenant olu de ka wari pɛrɛnnen b'u bolo transition de y'u wele ko bon komi aw ta o pɛrɛnnen don o wari bɛ aw bolo an b'aw wele transition de ko aw ka na aw ka na baara daminɛ donc n'olu bɛ se k'o baara daminɛ cent et quelques milliards in n'o bɛ di anw ma anw ka se ka eh, an ka dugukolo bɛɛ lasɔrɔ anw ka se k'an ka sɔrɔdasiw labɛn an ka se k'an ka baarakɛlaw sara an ka se i y'a faamuya wa k'an ka dugukolo k'an ta ye ya anw b'o wari minɛ wa ou bien anw bɛ to yen nɔ y'a faamu ka taa dɛmɛ wɛrɛ de ɲini tubabuw fɛ dɛmɛ mun n'a tɛ sara ka ban ka taa dɛmɛ ɲɛɲini dɛmɛ mun kɔnɔ n'u bɛna se k'u sago kɛ anw na an bɛ fitinin de minɛ pour que an bɛ kumaba sɔrɔ parce que bagan fitinin ani bagan kumaba bagan kumaba tɔnɔ o bɛ kɛ ka fitinin dafa sɛ kumaba tɔnɔ o bɛ kɛ ka sɛ fitinin dafa saga kumaba tɔnɔ o bɛ kɛ ka saga fitini dafa misi kumaba tɔnɔ o bɛ kɛ ka misi fitiniw dafa donc an bɛ sɔn ko dɔ ma yanni ko dɔ cɛ ok fanga bɛ bo digi kɔnɔboli bo ko tɛ dɛ anw yɛrɛ ɲɛ b'a la heyi transition mɔgɔ ninnu u tɛ ka wari dilan dɛ kɛlɛkɛminɛn in fɛn o fɛn bɛ ka san alihamudulilayi sɔrɔdasiw bɛ ka labɛn fanga bɛ ka labɛn jamana bɛ ka basigi dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni tɛ tɔ to foyi la i y'a faamuya wa an kun tɛ tan koyi an ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ san duuru dɔrɔn an kun tɛ tan wa an kun tɛ tan an kɛra tan wa an tɛ to tan kunun tɛmɛna dɛ an bɛ bi la wa sini bɛ ala bolo kɛ kuma ani fɔ kuma ani ye kuma kuma fana banna muso namarani cɛ b'a dacogo dɔn an sabali dɛ muso namarani cɛ b'a dacogo dɔn dɛ i tɛ bo ci muso ɲɛna bilahi i ka furu de ma mɛɛn si la sinon ye dɔ bɛ i b'a fɔ paratatata f'i muso b'i lamini i tɛ bo ci muso ɲɛna i ka furu ma mɛɛn si la dɛ i y'o faamuya donc ni an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ɲɔgɔn faamu transition an ka lajɛ an k'u faamu an ka baara nɔgɔya u bolo buguni région depuis ala ye buguni région da barika de b'a la depuis ala ye buguni région da u ni barika de don ne bala ko tɛ deuxième guerre mondiale la maliyɛn si kun man ca ni bugunikaw ye i y'o faamu mali énergie fɔlɔfɔlɔ a jɔra buguni de buguni de énergie ka kɔrɔ ni mali énergie bɛɛ modibo keyita kelen ka mali énergie dayɛlɛ u caman tun bɛ yen mais ka maliyɛn den ta ka mali énergie a k'a gérer o daminɛna buguni wa o o mun kɛra chef ye wa o tun bɛ y'a faamuya o fana tun bɛ bɔ kita de kitakaw den wolo o fana y'a dama histoire ye donc wa buguni kidali petrɔli ko o de tun kɛlen don ka bugunikaw ka minerai tununɛ bɛɛ b'a dɔn kayi région sanu ko mais buguni depuis buguni région depuis modibo tile u b'a dɔn k'a bɛɛ bɛ yen wa foyi ma ye fɔlɔ mali fɛn dugujukɔrɔfɛnw na foyi ma ye fɔlɔ parce que dans trois mois u bɛna pétrole dɔw découvert kɛ o bɛ bonya n'a tɔ bɛɛ o ma kɛ fɔlɔ donc ne bala ko di donc Alihamdulilayi ni min ɲɛna o k'a fɔ minisiri n'o ye énergie des mines ye an k'a faamuya a tɛ se ka papiye foyi siɲɛ i y'a faamuya mais ale fana ordre de bɛ di ale ma ok n'a fɔra ka mun siɲɛ a b'o siɲɛ n'a fɔra ka taa dugutaga min na a bɛ t'o la n'a fɔra kana mun siɲɛ a tɛ se k'o siɲɛ koyi donc an ko tiɲɛ fana fɔ ɲɔgɔn ɲɛna maintenant sisan fɛn minnu yera dugu jukɔrɔ wari de tun tɛ transition bolo anw bɛɛ b'o dɔn donc transition de ye ninnu wele aw ka na joona n'aw ka cent et quelques milliards ye aw ka na baara daminɛ maliyɛn ba kelen ni kɔ olu ka baara daminɛ aw fɛ 20 pourcent nin fana o fana ka di anw ma i y'o faamu donc aw bɛna ni cent et quelques milliards min ye an bɛna an ka kɛlɛkɛcɛw labɛn an bɛna an ka baarakɛlaw sara i y'o faamuya wa donc alihamudulilayi o y'a sɔrɔ kɔrɔlen minnu bɛ yen minnu bɛ ka sɔrɔ o bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan an tɛ sɛgɛn dɔn an tɛ embargo dɔn an mago tɛ cedeao la an mago tɛ onu na mais n'aw ko ko aw bɛna kuma wɛrɛ wuli o fana na donc nin de y'a ɲɛ yɛrɛ ye monsieur le ministre ne ta n tɛ hali minisiri in tɔgɔ dɔn i y'o faamuya wa énergie minisiri an k'u fana faamuya nin ye tiɲɛ fɔlen ye minisiri ne t'a dɔn koyi wa aw b'a dɔn bɛrɛ o cɛ tɛ yen san tan ɲinan kɔfɛ mɔgɔ si tɛ se ka énergie minisiri gosi ka ne bɔ mais n ta mɔgɔ si gosi nkalon kan wa ni mɔgɔ mɔgɔ ma ɲɛ ne b'o fɔ wa n'i ɲɛna fana ne b'o fɔ bi bi na alhamdulilayi dɛ ko tiɲɛ dɔnna dɛ u bɛ baara la donc an fana kana juguw lamɛn juguw b'u fana na koyi politisiɛnw fana ka jugu politisiɛnw bɛ se ka minnu sara k'u bila minisiri la o bɛ yen olu de bɛ k'a kɛ parce que u bɛ fɛ ka bugunikaw de lawuli u bɛ fɛ wulicogo foyi ma sɔrɔ gouvernement in contre la maintenant sa u bɛ fɛ ka mun de kɛ ka taa don bugunika dɔw la buguni musokɔrɔba dɔw la i y'a faamuya wa ɛ buguni musokɔrɔba dɔw ka taa don olu la i y'o faamuya wa ka taa wari di di di olu ka vidéo nin kɛ daminɛ donc politiciens nin tɛ marcher 3 w bilayi dabiri dabirinin point com mɔgɔ si t'a dabiri an da la a tɛ dabiri an da la koyi wa buguni musokɔrɔbaw buguni buguni région bɛɛ k'a faamuya an n'aw bɛ ɲɔgɔn bolo wa k'a fɔ ko sanu bɔra buguni jaman bɔra buguni o de y'an ka yɛrɛ ye mais k'a fɔ ko i bɛ bɔ buguni de k'i bɛ n'i jɔ k'i bɛ manamanakan fɔ n'i y'a fɔ an b'i bâtard sauter bilayi i kelen tɛ buguninka ye dɛ an bɛɛ buguninka n'i taara politisiɛnw ka wari minɛ ka bɔ k'i bɛ manamanakan fɔ an b'i ba haha an b'i ba haha k'i fa haha k'i den fa haha bilahi i ye connexion i ye forfait san kɔrɔbɔrɔkɛnin mun bolo an b'o ba haha mun ye telefɔni san ka d'i ma n'i den don an b'a ba haha n'i kɔrɔkɛ don a ba bɛ haha n'i kɔrɔmuso don a bɛ haha n'i buranmuso don an b'a haha ou bien i burankɛ manamanakan tɛ fɔ an ɲɛna dɛ buguni an ka sɛnɛ bɛ kɛ yen fɛn bɛɛ bɛ kɛ yen ala k'a ɲɔgɔn caman don bugunikaw garisɛgɛ la an bɛɛ de ta ye buguni an bɛɛ bugunika walayi bilayi mais manamanakan tɛ taa fɔ dɛ one love à vous tous kana balaba monsieur le ministre n'a ka baara ma ɲɛ minisiri fɛn o fɛn n'u ka baara ma ɲɛ jinɛw tɛ wɔkulɔw t'an b'a f'u ye bilayi talayi ne bala b'a fɔ mais ka taa fɔ de ko sanu bɔra k'i bɛn'o turu ta ka t'o da monsieur le ministre kun contrat signera o bɛ taa da énergie ministre kun hali a tɛ se ka ninakili o tɛ tiɲɛ a tɛ se ka papier foyi siɲɛ asimu ma mun siɲɛ o fugaridenya n'i sirannen don asimu ɲɛ i bɛ asimu de tɔgɔ fɔ nin tɛ se ka foyi kɛ ni asimu ma jɛn n'a ye o o o dangadenya tɛ ɲɛ dɛ i y'a faamuya wa limam umar jara a tɛ se ka papier foyi siɲɛ ni asimu ma jɛn ni mun ye choguel tɛ se ka papier foyi siɲɛ ni asimu ma jɛn ni mun ye ok minisiri mini énergie minisiri a tɛ se ka foyi kɛ asimu ma jɛn ni mun ye ministre de commerce u tɛ se ka foyi kɛ abla jɔp tɛ se ka taa foyi fɔ asimu ma jɛ ni mun ye donc n'i bɛ mɔgɔ critiquer a bɛ asimu de critiquer ni mun siranna ka asimu tɔgɔ fɔ ka n'i sigi k'i bɛ manamanakan fɔ an b'i batara sauter o fugaridenya o tɛ ɲɛ parce que n'i ko asimu jama bi jama bɛ wuli i kama i tɛ na o ka siran asimu ɲɛ k'i bɛ taa minisiriw ta ni fɛn o fɛn ɲɛna asimu tɔgɔ bɛ fɔ o la donc fɛn o fɛn ye ɲuman ye minisiriw tɔgɔ tɛ fɔ o bɛɛ bɛ kɛ asimu ye koyi ni kolo mun kɛra sa asimu tɔgɔ tɛ f'o la o bɛɛ bɛ ta ka taa da minisiri dɔ kan o fuwaridenya o tɛ ɲɛ ni mun y'o kɛ i ye fuwaridenya de kɛ i ye lasiya de kɛ i ye lasidenya de kɛ i siranna asimu de ye donc n'a ɲɛna a ɲɛna aw bɛɛ de one love à vous tous bɛɛ ka transition dɛmɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma asimu ala ni kira kama ministre de la défense modibo asimu aw colonel cɛ duuru ka fara sogɛli kan an ka burukinabew lajɛ olu de fɔlɔ ye dileki fara anw nɔfɛ olu de fɔlɔ wulila tile kɔrɔ anw nɔfɛ olu de fɔlɔ ye anw ka saya dɔw ka saya ye olu de fɔlɔ ye anw ka anw ka e, e, e, anw ka furujatɔw dɔw ka furujatɔw ye burukinabew donc n'an bɛ ka se sɔrɔ an k'an hakili to burukina na n'an bɛ ka se sɔrɔ an k'an hakili to burukina na ala ka burukina kɛlɛ ban ala ka se di burukina sɔrɔdasiw ma ala ka na ni miirina ɲuman ye u ka ɲɛmɔgɔw la u bɛ se ka coopération ɲumanw sɔrɔ cogo min na alu ni mali bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka kɛlɛ kɛ burukina sɔrɔdasiw ala k'aw kisi a gendarmew ala k'aw kisi burukina polisiw ala k'aw kisi a duwaɲɛw ala k'aw kisi ala ka burukinabew bɛɛ kisi ala ka duwawu minɛ ala kana nin ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ ya rabi ala ka sababu ɲuman di aw afiriki jamana bɛɛ ma one love à vous tous kana balaba